San kalo tan ni kelen na nowanburu kalo tile saba san ba fila ani mugan ka bɛn n'i k'a dɔn bi donba in fana ye n'o bɛ tali kɛ kisi ani nɛɛma bɛ an cibaba in kan an kuntigi Mahamadu salalahu alayihi wasalam an bɛ sali a fana kan i k'a dɔn min bɛ tali kɛ mawuludu o tuma o denkundi o kunkan ko kibaruyaw ni dugawuw ni baaraw ni i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔw bɛ senna jamana fan caman fɛ N k'a fɔ diɲɛ fan caman fɛ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ala ka basigi lanati an ka jamana kɔnɔna na laadala ko la jɛmukan min ni o ye foroba baro ye i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na ka wele bila an ka i k'a dɔn cakɛda minnu n'o ye foroba cakɛyɔrɔw ye walima jɛrɛjɛkuluba maa ɲɛmaaw fo ka se i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛtɔn maa ɲɛmaaw ma ka na hakili A bɛ boli o kan o bɛ kɛ sababu ye aw b'a dɔn k'a fɔ foroba baro tɛ baro gansan ye bi an ka maa welelen o ye an karamɔgɔ colonel major Usumani Danbɛlɛ ye colonel major Usumani Danbɛlɛ an fɛ kalandenw kunkanko kibaruya olu ɲɛnabɔli ko ma kɛrɛnkɛrɛnna n'u k'a ma ko CENOU i k'a dɔn o maa ɲɛmaa ye a ye a yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban colonel major an b'a f'i ma k'i ni ɲantuma A ni ɲantuma. I bisimila. Saha. I dan ka se. Nba. Laadala ko la, Yusuf Kulubali Yakuba Dunbiya ka fara i k'a dɔn Idirisa Sidibe kan, an bɛ jɛ ka jɛmukan laɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. Yusuf an b'a f'i ma k'i dan ka se. Nba, i Sidibe. Nba. Aa ka foli lase colonel major ma. Unhun. A sɔnna ka na an ka wele jaabili min kɛ la. Tubarikala.
Yakuba Dunbiya.
Idirisa k'an bɛ an lamɛnbaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati na bi ye mawuludu denkundi ye kosɛbɛ k'an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo nin wagati surtout kɛrɛnkɛrɛnya minnu bɛ jamana kɔ kan n'Ala sɔnna malidenw bɛɛ lajɛlen hakilila ye basigi bɛ se ka lanati cogo min na an y'a jira aw la k'a fɔ maa wele colonel major Usumani Danbɛlɛ ye Cakɛdaba min n'an k'a ma ko CENOU CENOU aw ni anw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ i k'a dɔn a dɔnbaa jɔnjɔn ye baw an ko ten mɛn da ye mɛntigila ye o tuma min ye jɛkulu n k'a fɔ cakɛda in maa ɲɛmaa ye a bɛna a da don i k'a dɔn nin cakɛdaba in kunkan ko la hakili lajigin na anw ni aw i k'a dɔn an bɛna bɔ minnu kalama CENOU yɛrɛ a sigi ni bi cɛ laɲini ye jumɛn ye kɛtaw ye jumɛn ye barodakun tako fɔlɔ bɛ boli o kan Filanan ye min ye denmisɛnw n'o bɛ tali kɛ kalandenw olu kunkanko kibaruya i n'a fɔ musaka kunda walima i k'a dɔn k'a fɔ u ka jabaalaw an'u ka taa ni ka segin an da bɛ don nin fana na nka min b'a dɔn min ni o ye ŋɔniba min bɛ an senna bi o ye a fɔ ma ko insécurité i k'a dɔn k'a fɔ au milieu scolaire o kama CENOU fana yala olu ka kɛta n'u ka i k'a dɔn laɲini ye jumɛnw ye ninnu y'a kɛ barodakun sabanan ye Ni waati ma ta an tɛgɛma u ka baara bolodalenw don n'a nataw cɛ laɲiniw ye jumɛnw ye olu ye kɔrɔfɔ kumabaw ye an da bɛna so minnu olu ma usman danbɛlɛ an bɛ segin ka na i ma tuguni ka kuma d'i ma foroba baro ale kɛnɛ ka dakurunɲɛ kelen ka malidenw fo an ka sɔrɔ k'an da don i k'a dɔn jɛmukan na O diyara an ye Sidibe an ka kuma fɔlɔ i y'a fɔ cogo min na o ye k'aw yɛrɛ fo a diyara n ye Aw ka nin hakilina in na k'aw fo k'a fɔ k'a y'an wele a diyara an ye an nana aw ka wele lamɛn
ka foli ta k'a ɲɛsin an filɛlibaga bɛɛ ma an'an lamɛnbaga bɛɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkan
ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ fana k'a ɲɛsin silamɛkulu bɛɛ ma aw bɔra k'a fɔ aw ka kuma la an bɛ mawuludu de kɔnɔ an bɛ kalo barikama kɔnɔ an bɛ ala deli Ala k'a ɲɔgɔnna caaman jira an na amin ala k'an jurumu yafa amin ya ala an bɛ ala deli an ka jamana halisa ala ka jamana basigi amin ala ka jamanadenw kan bɛn amin ala ka jamana basigi ka jamanadenw kan bɛn kolonɛli mazɔri ni maa min siɲɛ fɔlɔ ye ka senu mɛn maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka ko nin ye cakɛda sugu jumɛn ye e ye a maa ɲɛmaa ye yala an bɛ se k'a dɔn senu ye cakɛda sugu jumɛn ye a ka kɛtaw ye jumɛn ye dakurunɲɛ damadɔ la o ka nɔgɔn kosɛbɛ An bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko senu ye foroba baarakɛyɔrɔ ye a bɛ se ka fɔ a ma ko dirɛkisiyɔn foroba baarakɛyɔrɔ min don ale bɛ baara kɛ an ka minisiri min bɛ sanfɛ kalankow ɲɛnabɔ ale bɛ baara kɛ o minisiri ka mara kɔnɔ n'o minisiri ka hakilina kɔnɔ kuma ɲɛ kelen na baarakɛyɔrɔ in hakilina jumɛn b'a kɔnɔ mun na a sigira sigikun kelen dɔrɔn b'a la walasa jamana n'o y'an fa maliba ye ale kɛlen bɛ ka dɛmɛ minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɛmɛ minnu labɛn ko k'olu lase an ka sanfɛ kalandenw ma senu sigikun ye walasa k'o dɛmɛw labɛn k'o dɛmɛw sabati o dɛmɛw ka se ka se o ekɔlidenw ma o dɛmɛw ye dɛmɛ jumɛnw ye dɛmɛ fɛn fɛn bɛ se ka o ekɔliden ninnu u ka kalanko ka nɔgɔya u bolo kalanko yɛrɛ ka kanu don u la k'u sinsin u ka dama kalanko la k'u jukɔrɔmatintin u ka kalanko la senu ka baara ɲɛsinnen b'olu ma
oke o baara ninnu kɔnɔna na i ka fɔ la kalan kunkanko ani a sigi ni bi cɛ ɛsike an bɛ se k'a dɔn senu yɛrɛ a baara ninnu don kɛra waati jumɛn na ani kɛlen kumabaw ye jumɛn ye ayiwa senu yɛrɛ baarakɛyɔrɔ don hakililajigin na A bɛ Mali la a bɛ san mugan ɲɔgɔnna bɔ a bɛ se k'a fɔ ko yɔrɔ kura don ou bien a bɛ se k'a fɔ yɔrɔ kɔrɔ don kabini CENOU sigira hakilina minnu hakilina caman tara n bɔra k'a fɔ san an bɛ yen walasa ka ekɔlidenw jukɔrɔmadondon de walasa u bɛ lafiya cogo min na o kɔnɔna la fɛɛrɛ dɔw tigɛlen bɛ CENOU kɔnɔ Parce que jateminɛ nana kɛ n'i bɛ kalanba ninnu na i mago bɛ se ka kɛ fɛn minnu na a lajɛra k'olu fɛnw ɲini k'olu dɔn walasa dɛmɛ bɛ se ka ɲɛsin olu ma o fɛn belebeleba fɔlɔ ye min ye ni mɔgɔ caman b'a dɔn o ye wari an bɛ se k'a fɔ wari jamana bɛ wari min ta k'a di ekɔlidenw ma mais ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan de b'a la wari bɛ di ekɔliden dɔw ma n'a bɛ fɔ a ma bourse n'a bɛ fɔ a ma trousseau n'a bɛ fɔ tuma dɔ la transport parce que ekɔliden dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bangebagaw tɛ Bamakɔ kɔnɔ, unhun, n'u bɛ b'u ka dugu la ka na kalan kɛ Bamakɔ kɔnɔ, olu ka b'u ka dugu la ka na Bamakɔ ni ka segin ka t'u ka dugu la o musakaw o bɛ di, unhun, o ni ekɔliden minnu dɔw fana bɛ yen minnu tɛ bourse sɔrɔ u tɛ trousseau sɔrɔ bon n'u u bɛ ɛ a bɛ se k'a fɔ u bɛ lahalaya dɔw kɔnɔ jamana bɛ dɔɔnin lajɛ ka d'olu fana ma, ok o ni ekɔlidenw n'u b'u ka kalanw na ni kalan bɛna ban u bɛ fɛn dɔw kɛ u bɛ papiye dɔw sɛbɛn n'a bɛ fɔ dɔw ta ma ko thèse bon musakanin minnu b'u la dɛmɛ bɛ kɛ o sira fana kan ani n'u bɛ taa stage n'a bɛ fɔ stage ka taa i yɛrɛ lajɛ i ye min kalan ka taa a lajɛ k'o fɛn k'o baara k'o waleya o fana na wari dɔɔnin bɛ d'u ma Donc ka wari dɔɔni ta k'a lase ekɔlidenw ma walasa k'u dɛmɛ musakako la a t'u ka musaka bɛɛ bɔ dɛ mais dɛmɛ de don walasa k'u dɛmɛ o bɛ kɛ siyɔrɔko fana o b'a la an bɛ siyɔrɔw labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa k'u bila u ɲɛ dumunikɛyɔrɔko fana o bɛ yen dɔgɔtɔrɔso kɛrɛnkɛrɛnnenw fana bɛ ekɔlidenw ye walasa n'u banamisɛnnin dɔw y'u sɔrɔ u ka se ka furakɛ parce que kalan tɛ taa ni kɛnɛya tɛ bon n'an bɔra o fana na a bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ k'u ka k'u bɔ u siyɔrɔ wɛrɛ fana ka taa n'u y'u ka kalansow la k'u doni n'a bɛ fɔ k'u transporter fɛɛrɛ tigɛlen b'o fɛnw fana na bon n'i ye nin fɛn ninnu bɛɛ a bɛɛ kun ye mun ye mɔgɔ mago bɛ kɛ min na ekɔli kalan kɔnɔ k'a aider k'o nɔgɔya u bolo dɔɔnin dɔɔnin n'i y'a jateminɛ nin baara ninnu ka ca kosɛbɛ yalima aw bɛ ka nin baara ninnu kɛ cogo di
Ayiwa diɲɛ fɛn bɛɛ ye fɛɛrɛ ye a cayara cogo o cogo fɛn kɛcogo bɛ k'a la parce que n ye min fɔ dɛmɛ de don an bɛ baara minnu kɛ dɛmɛ de don an tɛ taa don kilasi kɔnɔ ka kalan k'u kun mais baara ninnu bɛɛ n'a fɛɛrɛ don n'i taara senu yɛrɛ kɔnɔ sisan ne ye nin fɛn fɛn fɔ ni n ko sisan burusuko i bɛ taa a sɔrɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen bɛ senu kɔnɔ o ka baara ye burusuko ni wariko ninnu o ka baaraw dɔrɔn ye n'i taara fana i bɛ taa a sɔrɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen bɛ yen o ta ye transport ko ye dɔw fana bɛ yen kɛnɛya kama dɔw bɛ yen soko kama donc anw kɛlen bɛ k'an labɛn a ko kama walasa an ka se ka nɔbɔ a bɛɛ la baasi tɛ n nana farikolo ɲɛnajɛ fana kɔ o fana bɛ yen tuma dɔ la senu b'o fana labɛn ekɔlidenw ye walasa u k'u fari bɔ ɲɔgɔn na baasi tɛ directeur i bɔra k'i da don aw ka kɛta baaraw la aw ye kɛlɛ min kɛ san mugan in kɔnɔ directeur n'i ye ekɔlidenw caman ɲininka olu caman ma satisfait senu ka baara tagabolo la ɛ mun de nana n'o ye minɛn de t'aw bolo wa ou bien aw kan ka baara kɛ ni moyen minnu ye o moyen de t'aw ka disposition na
ayiwa ɲininkali in ka ɲi kosɛbɛ Kɔmi baara bɛɛ fɔlɔ an b'a fɔ adamaden baara a tɛ se ka dafa adama baara tɛ dafa ni adamaden ye baara kɛ cogo o cogo jɛngɛni dɔ bɛ k'a la o ye adamaden baara yɛrɛ taabolo ye k'o fɔ k'o bɔ a la filanan min bɛ yen n'an bɛ se k'o fɔ o ye kunnafoni o de y'a to an ko k'an b'aw fo aw ka nin lajɛ in na min b'a to an bɛ se ka kunnafoni di mɔgɔw ma parce que an yɛrɛ ka jateminɛ la An nana ye k'a dɔn fɔlɔ ekɔliden caman yɛrɛ bɛ yen minnu yɛrɛ t'a dɔn senu yɛrɛ bɛ yen mun kama a bɛ olu minnu kama olu t'a dɔn olu bɛ se ka mun de sɔrɔ senu na u t'a dɔn u ka kan ka taa mun de ɲini senu na u t'a dɔn n y'a fɔ fana baara fana baara bɛ kɛ hukumu dɔ de kɔnɔ an bɛ baara kɛ mali sariya ka hukumu de kɔnɔ walasa baara i n'a fɔ sisan ni n ko burusu walasa burusu ka d'i ma n'i ye ekɔliden ye e fana ka kan ka fɛn dɔ de kɛ walasa i k'a sɔrɔ Bon ni e m'o kɛ e ɲɛna ko fiɲɛ bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ fiɲɛ tɛ yen donc directeur i b'a fɛ k'a fɔ i satisfaitlen don bilan na wa ne ka jate la dɔ kɛra wa halisa an bɛ dɔ la n b'a fɛ ka min fɔ kosɛbɛ kunnafoni de bɛ mɔgɔ caman jɛ parce que an y'a ye laban in na ekɔliden minnu mana bɔ an kala ma n'u nana a dɔw ɲɛ sisilen bɛ na an kan mais u caman u nisɔndiyalen bɛ taa parce que olu yɛrɛ tun t'a dɔn ko nin bɛɛ b'olu ɲɛ u t'a dɔn k'u bɛ se ka nin sɔrɔ ɔ mais o kunnafoni dibaliya o défaut bɛ se ka kɛ jɔn ye est-ce que o dɔw tɛ kɛ aw yɛrɛ ka kibaruyaw labɛncogo ye a a bɛɛ b'a la Sidibe tuma dɔ la an bɛ kunnafoniw di mais a tɛ lamɛn fana ayiwa o de fana ye ko ye parce que ni a bɛ di a ka lamɛn tuma caman yanni i k'a fɔ k'i bɛ kunnafoni ta mɔgɔ wɛrɛ fɛ a sun yɛrɛ bɛ i bɛ taa ta a sun kɔrɔ o b'a la kosɛbɛ n y'o de fɔ an ka baara mɔgɔ wɛrɛ de bɛ se k'a fɔ a aw ka kunnafoni dicogo ka dɔgɔn ou bien a man ɲi mais an kɔni an b'a la wa diɲɛ don o don an b'a essayer n'an ye hakilina kura sɔrɔ k'o fara a kan mais min yɛrɛ an kɔni yɛrɛ ye min kɔlɔsi kosɛbɛ mɔgɔ ekɔlidenw janko ekɔlidenw u tɛ kunnafoni ninnu lamɛn kosɛbɛ donc o de y'a to an bɛ an profiter ka na ka welewelekan bila u ma ko senu bɛ olu de kama U kana mɔgɔ wɛrɛ lamɛn senu kan u ka se senu yɛrɛ la ni mɔgɔ b'i la e ye ekɔliden de ye n b'a fɔ k'a juguya dɔn i kana siran senu ɲɛ taa senu na n'i sera i bɛ bisimila i bɛ haju min na i b'a ɲɛfɔ i ni ala jɛra n'a ye i ka haju ɲɛ bɛ sɔrɔ a la n'a sɔrɔ senu ka baara directeur ko étudiant ka taa ni mali jateminɛ étudiant ka ca kosɛbɛ senu dun a yɔrɔw man ca ten n'a fɔra ko mɔgɔ ba fila mɔgɔ ba naani k'olu ka taa ka taa u kungo ɲɛnabɔ yɔrɔ kelen na don kelen est-ce que san mugan kɔnɔ aw ma se ka cogoya si sɔrɔ pour que k'a essayer accès ka nɔgɔya école étudiantw bolo u bɛ fan fan fɛ u ka se ka information sɔrɔ a ma se bɛɛ ka t'i koli ɲɔgɔn kan ka tile ban wa Dunbiya i ka kuma in kolo b'a la kosɛbɛ parce que n'an k'u ka bamanankan de don ko mɔgɔ bɛ se yɔrɔ la ka sɔrɔ i ma taama o de y'a to an bɛ yɔrɔ min na i ko bi technologie bɛ fan bɛɛ o ye ko caman nɔgɔya parce que an yɛrɛ nan'o jateminɛ degun don n'a fɔra mɔgɔw ka wuli tuma bɛɛ ka taa fɔ an ka yɔrɔ la a degun ka ca sira ka jan bon n'i miiri ekɔliden fana a bɛ taa kilasi de kɔnɔ n'a bɔra a ka so k'a bɛ taa fɔ senu na Kabala ka ka segin kilasi kɔnɔ a ka ca la a bɛ tile perdu o de y'a to an ye baara dɔw sigi bɔlɔlɔ sanfɛ bi bi in na o ye kow nɔgɔya kosɛbɛ n'an k'o ma ko n ka senu n ka so o la e bɛ se k'i to ni telefɔni b'i bolo ordinateur b'i bolo fɛn fɛn b'i bolo an ye fɛn dɔw bila bi bi in na i b'o dayɛlɛn ekɔlidenw bɛ se a baara cogo la problème fɛn b'i la i b'a bɛɛ sɛbɛn o kɔnɔ senu b'i jaabi ni burusuko de b'i la gɛlɛya minnu bɛ e ka burusuko la e yɛrɛ ka jate la i b'a sɛbɛn anw b'a ye an b'i jaabi wa an da bɛna s'a ma hali burusuko fana na san o san ekɔliden kuraw a bɛ f'u ka taa demande bila senu kɔnɔ i da sera a ma bon anw dun an ka ko bɛ cogo min na anw tɛ ko ekɔliso kalankɛyɔrɔw n bɛ fɛ k'a fɔ sisan i n'a fɔ ni baki kɛra sisan ni mɔgɔ ba mugan de ye baki sɔrɔ o mɔgɔ ba mugan bɛ tila kalansobaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ kalanso min na i bɛ taa i ka sɛbɛnni kɛ yen bon anw dun senu o ba mugan bɛɛ de mago b'anw na Donc ni baara wulila o ba mugan bɛɛ bɛ s'an ma ɲɔgɔn fɛ a degun ka bon o de y'a to an ye nin fɛn in kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i b'i to i ka so i b'i to i ka dugu la i bɛ fan o fan hali n'i bɛ Mali kɔfɛ n'i ka kan ka sɛbɛn fura min na se senu na i b'o lase o bɔlɔlɔ fɛ a bɛ sɔrɔ ni jaabi min kan ka d'i ma o bɛ d'i ma o ye baara in bayɛlɛma wa est ce que mɔgɔw bɛ taa site kan en même temps bi bi na est ce que aw sera ka wasa o ko kura in donlen a kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka ŋɔni bɔ kalandenw ka gɛlɛya dɔw la a ye ŋɔni bɔ Parce que baara in an y'a daminɛ 2020 yɛrɛ la kosɛbɛ 2020 kɔnɔ ɲinan san dɔ san tɛmɛnenw n'i taara an ka cours kɔnɔ ɛ demande bila kumaw la i bɛ se ka ekɔliden 2000 3000 sɔrɔ yen wa dɔw bɛ na kabini 6 heures du matin k'u bɛna rang kɛ dɔw yɛrɛ bɛ na tuma dɔ la i b'a sɔrɔ u ka sɛbɛnfura ma dafa k'u ka segin fɔ Bamako ka t'o ɲini ka na ka na n'a ye. Mais ɲinan a kɛra lafiya de ye anw kɔni ma wa a kɛra lafiya ye ekɔlidenw fana ma parce que ekɔliden caman y'a ta lase bɔlɔlɔ fɛ a sɔrɔla a baara kɛra a la bon dɔw fana minnu tun ma da ko la ou bien minnu ma kibaruya mɛn olu dɔw fana wulila n'u ta ye mais o mɔgɔ ma caya donc minnu nana olu ma gɛlɛyaba sɔrɔ ɲinan u ma kɔnɔni kɛ mais an ka laɲini yɛrɛ ye san tɔw la parce que an y'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman ma kibaruya mɛn San tɔw la an bɛna baara kɛ ten baara kɛ cogo falen ten baasi tɛ
i da sera a ma i y'a jira k'a fɔ aw ka taabolo kura in a y'aw lafiya ɲinan kosɛbɛ e dun y'a jira kuma kɔnɔna fana k'a fɔ ko kunnafoni dicogo ekɔlidenw t'u intéresser a la donc a kuma mun de la nin wagati in na nin ta in ɲɛna tɔw ma se ka ɲɛ ka u ka se ka lafaamuya senu ka halisa ka ɲɛ
N y'o de fɔ ko kɛra cogo o cogo bon fɛn fana baara ye min ye a bɛ lawaleya ka taa a fɛ o de y'a to hali kuma la n y'a fɔ que an ye nin ko in kɛ ni a tun kɛra mɛnfɛn ye bɛɛ fɛ peut-être hali mɔgɔ den kelen tun man kan ka s'an fɛ bɛɛ tun kan k'i ta bila nin kan o b'a jira k'aw ka laɲini y'o de ye kɛ an ka laɲini y'o de ye bɛɛ ka se k'a bila o sanfɛ mais an y'a ye k'a fɔ ɲinan min an y'a daminɛ a A s'an ma olu y'a jira u tun t'a kalama sinon u tun b'a bila sanfɛ bon dɔw yɛrɛ fana nana olu y'a essayer k'u b'a bila sanfɛ olu yɛrɛ ka jate la u ye gɛlɛya sɔrɔ u ma min faamu u nana an fɛ yen walasa ka na kunnafoni ta bon u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ la u ye hakilina dɔw di an fana ma o gɛlɛyaw bɛ kunbɛn cogo di Donc an ka jate la san nataw la ni ala sɔnna lafiya bɛ dafa
b'a fɛ ka répondre directeur i bɔra k'a fɔ sa bɔlɔlɔ sanfɛ a ye fɛnw créer pour que ekɔlidenw bɛ se k'u ka fɛ mais ne b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ aw ka direction na yen bi est ce que a mɔgɔ b'aw bolo personnel b'aw bolo yen bi a n'a minɛn b'aw bolo yen bi ka désormais ka ekɔlidenw ka demande bɛ se ka réponse sɔrɔ a la parce que mɔgɔ ko in fana an bɛ fɛn mɔgɔ ka ca demande ka ca kosɛbɛ est ce que mɔgɔ b'aw bolo bi Personnel la a dafa ka ekɔlidenw satisfait wa
ayiwa a mɔgɔ ma dafa an bolo parce que n'i ye hakilina kura ta kuma o kuma mɔgɔ ko fana parce que mɔgɔ de bɛ fɛn bɛɛ daminɛ la nin ye occasion yɛrɛ n bɛ profiter ka CENOU baarakɛlaw fo a cɛ n'a muso parce que u cɛ sirilen don u cɛ sirilen don su u cɛ sirilen don tile ekɔlidenw nana an kan cogo o cogo k'an sɔrɔ lahala o lahala la ne bɛ CENOU baarakɛlaw bɛ wuli k'u jɔ u sen kan n bɛ fɛ k'u fo o la mɔgɔ ko la parce que baara taabolo kura la a fɛn bɛɛ tɛ se ka dafa anw bolo mais anw ka hakilina ye ni minɛn min b'an bolo tuma min na an bɛ baara kɛ n'o ye wa k'a lajɛ fana minɛn min b'an jɛ k'a lajɛ k'o ɲini o de y'a to an b'a fɔ fana Faamaw tulo b'an na k'u fana fo u ka dɛmɛ na u b'an dɛmɛ kosɛbɛ mais halisa dɔ ka fara o dɛmɛw kan parce que an bɛ ka laɲini minnu kɛ n'o laɲiniw sabatira peut être a bɛ caman yɛrɛ bɔ doni fana na. Aw bɛ étudiants associer aw ka baara ninnu na wa? AEEM mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko ninnu na wa? Ayiwa AEEM n'i ko k'an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baara tɛ se ka tilen ekɔliden ka association ma cogo dɔ la Parce que n ka kuma daminɛ n y'a fɔ an bɛ yan mali ekɔliden bɛɛ de ye ekɔliden kelen o kelen n'i sera anw ma ni haju min b'i la an b'o ɲɛnabɔ a ye ni ekɔliden fana farala ɲɔgɔn kan n'o kɛra groupe fana ka s'an ma ni haju min b'i la an b'i ka haju ɲɛnabɔ AEEM jɛkulu fana n'u sera anw ma ni hakilina minnu ye n'an n'u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an b'o fɔ mais baara ninnu bɛɛ baara minnu bɛ ɲɛsin ekɔlidenw ma Parce que i n'a fɔ hali kunnafonidiw la kosɛbɛ an n'u bɛ u bɛ se ka na ni an bɛ fɛ ka kunnafoni dɔw lase a bɛ se ka kɛ an kumakanw tɛ se yɔrɔ dɔ la olu ta bɛ se yen donc an bɛ se ka kunnafoni lase ten mais n b'o fɔ k'o gɛlɛya an ka baara a ɲɛsinnen bɛ ekɔlidenw ma bon mɔgɔ o mɔgɔ fana bɛ fɛ k'i i don ekɔlidenw ka baara la n'i sera anw fɛ yen i n'anw bɛ se ka baara kɛ ok est ce que aw ni administration scolaire fana peut être université ninnu aw n'olu fana bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ko dɔw la wa walima baara dɔw la wa O bɛ se ka kɛ jumɛnw ye an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman na parce que an n'olu bɛ fa ni an n'u bɛ fa la an n'u bɛ ba la parce que n'i ye jateminɛ kɛ n'i ko administration scolaire administration universitaire olu de bɛ don kilasi kɔnɔ ka kalan kɛ ekɔlidenw kun n y'o fɔ an tɛ don kilasi kɔnɔ mais an ka baara fila in bɛ ɲɔgɔn dafa donc an bɛ baara dɔw kɛ o b'olu lafiya olu fana bɛ baara dɔw kɛ o b'an lafiya donc an ka baara in tubabukan na a b'a fɔ min ma ko chaîne o de don a bɛ b'olu fɛ yen ka na anw fɛ yen a bɛ bɔ anw fana fɛ yen ka t'olu fɛ yen oke directeur n'i y'a jateminɛ an da donna burusuko la ka ban burusuko in maa bɛ se k'a fɔ kɛcogow de b'a la ani sɔrɔcogow bɛ a la kuma caman na dɔw bɛ yen misaliya la minnu bɛ baki sɔrɔ ɲinan misaliya la i b'a sɔrɔ danganiya dɔw de bɛ yen f'u k'o dafa fɔlɔ ɔ o danganiyaw ani dɔw fana bɛ yen ni san kɛra ni dɔw pasera n'u ma pase o fana kuma dɔw la an b'a ye université dɔw la a kow ka suma kosɛbɛ est ce que o fana t'a damana gɛlɛya ye bi peut être aw ka bourse gestion na ani ni san yɛlɛmana dɔw écoleden dɔw y'a seereya k'a fɔ olu ka bourse sɔrɔli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kojugu olu bɛ sɔrɔ mun fɛ senu tɛ ka se k'a jɔyɔrɔ de fa wa walima mun de bɛ na n'o ye ayiwa Sidibe senu bɛ k'a jɔyɔrɔ fa n bɔra ka kuma dɔ f'i ye sisan n ko anw bɛ baara fɛn o fɛn kɛ anw b'a la mais mɔgɔ wɛrɛw fana b'a la o mɔgɔ wɛrɛw ye jumɛn ye ɛɛ école baw kuntigiw b'a la école denw yɛrɛ b'a la anw yɛrɛ b'a la wa baarakɛyɔrɔ wɛrɛw fana b'a la. Burusuko n'i nan'a ta k'a jateminɛ an b'a f se k'a fɔ bi-bi in na Senu kɔnɔ gɛlɛya bɛrɛ t'anw kan a ko la bilen unhun parce que anw ta la ɲɛnabɔli min ye anw b'o kɛ unhun mais n'i b'a ɲɛnabɔ f'i k'a ɲɛnabɔ ni fɛn dɔw ye burusuko bɛ daminɛ kabini école ba kɔnɔ unhun école ba kɔnɔ i y'a fɔ anw mago bɛ école denw ka san jaabi la unhun i n'a fɔ ni san kura bɛna daminɛ an mago bɛ san kɔrɔ jaabiw la o san kɔrɔ jaabiw minnu pasera minnu ma pase minnu gɛnna an mago b'o la walasa ka burusuko ɲɛnabɔ ekɔliden kɔrɔw ye parce que misaliya la ni san yɛlɛmara sisan ni e tun bɛ i tɛ burusu ta mais n' i pasera ka taa sanfɛ kilasi la burusu tilancɛ bɛ d'i ma ni e tun bɛ burusu ta ni tilancɛ de tun b'i bolo n'i pasera a bɛ kɛ burusu kunturu ye ka d'i ma bon ni burusu kunturu de tun b'e bolo n'i ma pase tilancɛ bɛ bɔ a la a bɛ kɛ tilancɛ ye donc walasa an ka se k'o fɛnw sɔrɔ o kunnafoniw sɔrɔ fo jaabi ka di anw ma o jaabi ninnu tɛ sɔrɔ kuma caman joona gɛlɛya b'a la gɛlɛya b'a la parce que aw yɛrɛ y'a y'an fɛ an ka san gɛrɛfu gɛrɛfu de tɛ ban gɛrɛfu ekɔlidenw ka gɛrɛfu b'a la ekɔli karamɔgɔ ka gɛrɛfu b'a la Dɔnku san fɛnw bɛ sumaya ekɔliden kuraw n'o ye minnu ye baki sɔrɔ sisan olu fana walasa i ka burusuko ka se ka d'i ma i y'a fɔ dankanyaw de b'a la n'u ko critère o critèrew bɛ dɔn mun fɛ n'i ye minnu ye baki kɛ sisan n'u nana a bɛ lajɛ i ye san jeli kɛ lycée la o bɛ bakuruba dɔw d'i ma baki yɛrɛ senfɛ i ye moyenne jeli sɔrɔ o bɛ bakuruba dɔw d'i ma o n'a ɲɔgɔnna n'i ye muso fana an k'o fɔ N'i ye muso ye bibi in na Mali kɔnɔ musomanninw walasa k'u encourager n'i pasera o fana bɛ bakuruba dɔ d'i ma i bangebagaw ka lahalaya o bɛ bakuruba dɔw d'i ma dɔnku olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ye bakuruba wɔɔrɔ ɲɔgɔnna sɔrɔ i bɛ burusu kilancɛ sɔrɔ n'i ye wolon wolonwula sɔrɔ kaban fo ka taa i bɛ burusu dafalen sɔrɔ bon pour que an k'o baara fana kɛ fo o kunnafoniyaw ka s'anw ma N'o demandew bilali daminɛra an tun y'a fɔ sisan ekɔliden caman bɛ yen caman bɛ sumaya ta fɛ n'i sumayara n'i ma n'o bila i y'a dɔn ni tɔw ta bilara e ta ɲɛ n'olu ta labɛnna e tɛna se ka fɛn fɔ dɛ e laban bɛ bɔ o san ta la i tɛ b'o la sa mɛ e bɛn'i ta bila tuma min na a bila kuma an bɛ baara kɛ n'a
ye n'i y'a jateminɛ burusuko ta fanfɛ halisa minnu bɛ na kɔfɛ o b'a jira k'a fɔ burusu bɛɛ tɛ baara ɲɔgɔn fɛ wa a bɛ pa- a bɛ baara de cas par cas ou bien a bɛ kɛ cogo jumɛn na n'i ye jateminɛ kɛ ɛɛ ni an y'a ta ekɔliw la sisan n bɛna minnu ye ekɔliden kɔrɔw ye ekɔliden kɔrɔw n'a bɛ fɔ min ma ko facultés ou bien universités u ka san jaabi bɛ d'anw ma mais bɛɛ ta tɛ na ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ sisan faculté dɔ b'a ta ci parce que olu ka jaabi bɔra mais i b'a sɔrɔ dɔ ninnu ka jaabi ma bɔ a ma surunya ka bɔ Dɔnku ni minnu ta dira an ma tuma min na an bɛ baara kɛ n'o ye n'an ye baara kɛ n bɔra k'a fɔ a ye ko CENOU kelen tɛ burusuko in baara kɛ hali n'a tɔgɔ b'an kun sa an sigi kun y'a ye n'an y'a papiye ko n'a fɛnw bɛɛ ɲɛnabɔ a wariko wɛrɛ b'o la wariko an bɛ taa n'a ye wariso la n'a bɛ fɔ ko trésor an b'a bila yen an bɛ foli kɛ trésor mɔgɔw fana parce que a bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ mɛ burusuko la u jijalen don a la ni burusu ser'u ma tuma o tuma Ni wari bɛ sɔrɔ trésor kɔnɔ u bɛ denmisɛnninw ka bourse sara baasi tɛ unhun ok Yakuba Directeur bourse a wari tun bɛ di espèces la écoledenw ma a gɛlɛya tun ka ca kosɛbɛ ɛɛ mais an y'a ye CENOU ye politique dɔw bila sen kan an b'a fɔ o ma ko bancarisation a' ye olu daminɛ aw ye banque dɔ yɛrɛ contrat signer ni banque dɔ ye mais su o kɔsa in na an y'a ye aw bɔra banque la ka taa contrat signer ni ɛɛ microfinance wɛrɛ ye mɔgɔ caman b'a yɔrɔ faamuya n b'a fɛ k'a dɔn kun jumɛn de nana n'o ye pourquoi banque in ka contrat de banna wa ou bien a ko kɛra cogo di
awɔ banque in ka contrat de banna a bɛ fɔ min ma ko convention si i y'a fɔ i ka kuma la burusu sarali bolo la gɛlɛyaba de b'a la ni mɔgɔ mugan mɔgɔ fila mɔgɔ saba don o ka nɔgɔn mais ni mɔgɔ cayara walasa bɛɛ k'i ta sɔrɔ nɔgɔya la fo a ka taa bila banque la banque ka sarali kɛ o hukumu kɔnɔ CENOU tun ye baara daminɛ ni banque dɔ ye a bɛ san caman bɔ donc bancarisation daminɛra n'olu ye u ye bancarisation kɛ mais sɛbɛn convention min b'a la convention in dan de b'a la san dɔ de tun fɔra a la san duuru duuru de don ni san duuru banna bon a ka kan ka la a jati ka kan ka lakuraya janko a fɔra bancarisation ko in de ka ɲi Donc effectivement convention laban min tun bɛ yen o banna o bannen CENOU yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamana yɛrɛ faamaw bɛɛ nana a jira ko ka essayer ka banque fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ n'olu bɛ se ka baara in kɛ k'u bɛɛ ɲininka k'u bɛɛ ɲininka walasa baara in laɲini ye mun ye baara in bɛ ɲɛ cogo min na parce que y'a fɔ adamaden baara bɛɛ ye dafabaliw ye fan dɔw bɛ ɲɛ fan dɔw bɛ jɛngɛ fan dɔw bɛ tilen a fɔra ka bɛɛ ɲininka Donc o de la u ye jɛkulu dɔ sigi jɛkulu dɔ sigira o tun tɛ CENOU yɛrɛ dɔrɔn ye CENOU tun b'a la an ka ministère tun b'a la ministère de l'économie tun b'a la o ka service technique tun b'a la o jɛkulu de sigira walasa ka lajɛli kɛ mali kɔnɔ jɔn jɔn bɛ se k'a kɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la bɛɛ ɲininkara Donc minnu tun bɛ fɛ k'a kɛ olu bɛɛ nana n'u ka sɛbɛnfuraw ye k'a da, unhun, o commission in de fɛsɛfɛsɛ, u bɛ taa joli la joli ɲɔgɔnna y'a da, an ye mɔgɔ wɔɔrɔ de sɔrɔ, ok, parce que waati de tun fɔra a la, wari baarakɛla maa wɔɔrɔ, wari baarakɛla maa wɔɔrɔ, unhun, an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ, unhun, olu de nana n'a ye hali dɔw fana nana kɔfɛ parce que k'olu tun m'a mɛn joona, unhun, mais comme sariya de bɛ ko bɛɛ la, unhun, mɔgɔ wɔɔrɔ de sɔrɔla, unhun, o mɔgɔ wɔɔrɔ de lajɛra, unhun, o mɔgɔ wɔɔrɔw de cɛla sisan An ni minnu bɛ baara la sisan olu de nana ta o cɛla SAMA parce que fɛn caman de bɛ lajɛ o baarakɛbolo parce que an bɛ mun ɲini a bɛ nɔgɔya denmisɛnninw ma cogo min na donc olu de nana ta o senfɛ sisan an n'olu de ye baara kura daminɛ ɲɔgɔn fɛ mais olu ka danfara kɛra jumɛn ye duuru tɔ ninnu na danfara jumɛn gɛrɛsɛgɛ kɛyɔrɔ kɛra jumɛn ye u ka wari bolola wari don wa walima u ka jira k'u bɛna baara kɛ kɛcogo min na o de ye nin ko fɛsɛfɛsɛbaaw jate hakili laminɛ kosɛbɛ Bon fɛ baara hakilina ani baara kɛcogo parce que n y'a fɔ an tun bɛ laɲini dɔw de ɲini ekɔlidenw bɛ se ka lafiya cogo di u bɛ se ka wari sɔrɔ cogo di nɔgɔya la u bɛ se ka wari sɔrɔ cogo di ɲagami foyi kana b'u ka wari sɔrɔ cogo la u yɛrɛ ka u kana sɛgɛn wari in nɔfɛ o de fɛnw taara ka dala ɲɔgɔn na donc walasa ka dɔ ta ka bɔ tɔw cɛ la bon n'i nana lajɛ fɛnɛ jamana fɛnɛ b'a lajɛ parce que bi bi in na ekɔlidenw u ka nin bancarisation ko in ni musaka minnu b'a la jamana de b'o musakaw fɛnɛ sara donc bourse in dafalen kɔni bɛ di bourse dafalen bɛ di ekɔliden ma frais tɛ bɔ ekɔliden ka frais tɛ bɔ ekɔliden ka foyi tɛ bɔ ekɔliden ka fɛn na baasi tɛ mais waati dɔ la gɛlɛya dɔw tun bɛ i b'a fɔ ko prélèvement dɔw tun bɛ kɛ ekɔlidenw ka wari la a waati a kuma cayara kosɛbɛ yalima o prélèvement in dɔw y'a jira k'a fɔ ko AEM ta b'a la a kuma cayara kosɛbɛ kosɛbɛ n b'a dɔn i yɛrɛ i bɔra a kalama yalima o ko bɛ se ka mun de fɔ an ye ko la ɛɛ n'i ko prélèvement parce que ni mɔgɔw peut-être n y'o de fɔ n ko de y'a to n y'a fɔ kunnafoni ko bɛ mɔgɔw la parce que n'i y'a ye convention dɔw bɛ yen bon o yɛrɛ tɛ hali Mali dɔrɔn an bɛ se k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ senu n'a baarakɛda ɲɔgɔnnaw a bɛ ekɔlidenw de kama donc ni fɛn min b'i kama a ka kan i yɛrɛ fana k'i bolo don o kɔrɔ parce que senu ka fɛn ye mun ye école denw a b'u ka fɛnw nɔgɔya u ma o de y'a to o ma kɛ daminɛ ɲinan san tɛmɛnen baw la fɛn dɔw sigira n'a fɔra ko protocole protocole senu ani AEM ani école den jɛkuluw cɛ ok o kɛkun tun ye mun ye walasa ka baara dɔw nɔgɔya a koba tun ye mun ye yɛrɛ senu bɛ ka nin baara fɛn fɛn kɛ walasa école denw n ye min f'i ye n y'a fɔ furakɛ n ye furakɛli fɔ bi bi in na école denw bɛ furakɛ senu ka yɔrɔ la fu U tɛ foyi sara n'i nana ni bana b'i la i bɛ lajɛ fu senu dɔgɔtɔrɔso la senu dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ kelen dɔrɔn don wa yɔrɔ kelen tɛ a bɛ senu ka siyɔrɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ yen olu bɛ yɔrɔ jumɛn yɔrɔ jumɛn la dɔ bɛ Kabala dɔ bɛ Segu dɔ bɛ Katibugu IPR la donc a bɛ ani dɔ bɛ Badalabugu kulu sanfɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛ yen ni ekɔliden banara i bɛ na i bɛ lajɛ fu ni fura ni bana min b'i la o fura bɛ d'i ma fu ni traitement min ka kan ka k'i la pikiri ou bien k'i lada ou bien ka fɛn o bɛ k'i la fu est-ce que ekɔlidenw bɛ nin ko in kalama kosɛbɛ bon nin fɛn ninnu bɛɛ b'a to mɔgɔ bɛ se ka bɔ a kalama sinon ne ɲɛna an y'a kuma fɔ kosɛbɛ mais halisa a ka kan ka fɔ an man kan ka sɛgɛn a fɔli la yalima nin wari ninnu musaka ninnu prélèvement min bɛ kɛ a bɛ kɛ ka o de kɛ wa A bɛ don ko caman na n bɛ fɛ ka min fɔ n'i taara sa n'i taara université la sisan k'i bɛ taa i tɔgɔ sɛbɛn walasa ka kalan kɛ a bɛ fɔ k'i bɛ frais d'inscription sara CENOU ka baaraw fana walasa ekɔliden min ka bɔ a nu ma a fɔ ko carte dɔ bɛ CENOU na i b'o ta o carte in de sɔngɔ ye waa kelen san kɔnɔ o de kelen san kelen o san kelen parce que carte kura bɛ d'i ma tuma bɛɛ normalement i ka kan ka taa carte kura ta o carte de sɔngɔ ye Donc n'a fɔra sisan école den kuraw depuis n'olu bɛna u ka sɛbɛn furaw bila olu b'a sara directement basi tɛ école den kɔrɔw a bɛ bɔ olu ka bourse la bourse la voilà aa sinon basi tɛ Directeur ne b'a fɛ ka segin ee contrat ko in kan kɔ fɛn in kan dɔɔni ee i bɔra k'a fɔ sa ko a y'a di ee
Sama Money Sama Money mɔgɔw ma k'a masɔrɔ a b'a fɛ école denw ka

Olu bɛɛ de ka miiri nana ninnu ta donc an bɛ se k'a fɔ u yɛrɛ y'a sɔrɔ di mais a ye kɔrɔlen de évaluer fɔlɔ wa an ye kɔrɔlen évaluer u ye baara minnu kɛ a ɲɛra comme fan dɔw fana bɛ se ka kɛ u bɛ jɛngɛ n y'o de fɔ adamaden baara a tɛ se ka dafa kuma si bon n'i bɛ baara fɛn fɛn kɛ i y'a fɔ cogo min na i ye baara kɔrɔ min kɛ i b'i sigi k'o lajɛ fiɲɛ bɔra yɔrɔ min na i b'olu lajɛ walasa k'olu labɛn minnu fana ɲɛra i b'i tɛgɛ tintin u kan walasa olu fana kana tiɲɛ ok directeur n'an bɔra bourse ko la an b'an da don siyɔrɔko la i y'a fɔ sisan ko kalan walima n k'a fɔ siyɔrɔ dɔw bɛ yen kalandenw kama nka maa caman bɛ yen olu b'a fɔ ko i tɛ siyɔrɔ sɔrɔ i tɛ campus donni sɔrɔ fiyewu f'i ka tɛmɛ AEEM fɛ e dun ko campus ko ninnu bɛ aw ka bolo kan o ko bɛ cogo di ayiwa campus b'an ka bolo kan k'a fɔ k'i tɛ campus sɔrɔ ni AEEM tɛ o fana tɛ tiɲɛ o jɛlen don o tɛ tiɲɛ o jɛlen don o tɛ tiɲɛ ayiwa k'a fɔ ko AEEM fana bɛ kuma dɔ la a b'a ɲini k'a sen don campus ko la o ye tiɲɛ ye an bɛ k'o kɛlɛ an b'o kɛlɛ don o don parce que an y'a fɔ o ko gɛlɛyantan tɛ dɛ o gɛlɛyantan tɛ mais an tɛ se k'o bila parce que an k'u ma ekɔliden i bɛna ekɔli la i bɛna dɔnniya de ɲini i bɛna campus ko la
non campus ko a ko ka nɔgɔn o fana na i bɛ demande de bila K'a laɲini n bɛ fɛ ka campus sɔrɔ bon sariyaw de b'o fana na parce que n'i y'a jate minɛ siyɔrɔ ninnu tɛ bɛɛ bɔ ekɔliden ka ca siyɔrɔ ma o tɛ Mali dɔrɔn ye diɲɛ fan bɛɛ bɛ ten donc a bɛ lajɛ minnu bɛ a nafa bɛ minnu kan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ bɔ dugu wɛrɛw la ka na Bamakɔ k'u bɛna kalan kɛ olu de ye prioriselen don ok priorité b'olu bolo donc dili bɛ kɛ ten bon ni comi ni demandes fana bilara san kɔnɔ o fana na commission dɔ de bɛ sigi ka demande ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ aa karisa ka gɛlɛya ka bon ni karisa ye donc a bɛ di karisa ma a bɛ di karisa ma donc o bɛ kɛ ten o gɛlɛya b'o lakodɔn cogo di o gɛlɛya an b'o la dɔn certificat de résidence ni walima jumɛnw o bɛɛ b'a la certificat de résidence b'a la u ye bac kɛ b'a la bɔn n'an mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la an b'o ɲini u fɛ bɔn an ka o baaraw fo an k'a fɔ fana o gɛlɛya min b'a la a y'a fɔ ekɔlidenw ka AEEM ko a y'a fɔ o gɛlɛya b'an kan kuma dɔw la o gɛlɛya b'an kan o bɛ don cogo di u bɛ interférer cogo di olu bɛ se ka don gestion kɔnɔ cogo di ayiwa a ko ka ca ayiwa a ko ka ca ni ekɔliden ko a ka ca o de y'a to yɛrɛ n bɛna fɛn dɔ fɔ an hakilina dɔ kɛ laban in na Parce que n'i y'a jateminɛ Senu ye direction de ye a bɛ Kabala an ka siyɔrɔ ninnu bɛ yɔrɔ caman n y'a fɔ dɔ bɛ kulu sanfɛ dɔ bɛ Katibugu dɔ bɛ Point G kulu sanfɛ ok donc an nana hakilina min sɔrɔ parce que fɛn caman bɛ yen a bɛ kɛ anw kɔ donc an nana Senu bolofara dɔw fana dilan sisan k'olu sigi an ka fɛnw résidences bɛ yɔrɔ min na ka bolofaraw sigi yen walasa an ka kɛ yen 24 heures sur 24 fɛn o fɛn bɛ kɛ an ka se k'an ɲɛ jɔ a la. parce que a gɛlɛyantan tɛ a gɛlɛyantan tɛ u b'ekɔlidenw AEEM mɔgɔw b'a ɲini k'u sen don a la hali kuma dɔ la n'u b'a fɔ k'olu sen b'a dɔ b'a ɲini k'u sen don a la bɔn n'an fana bɛ yen sisan kuma bɛɛ je crois k'an fana ɲɛ b'a la aw bɛ ɲɔgɔn faamu a la ne bɛ fɛ o yɔrɔ in logement in kun kan n'i y'a jateminɛ hali ni aw y'a ka lisi bɔ an ka ɲini dɔ fana y'a jira n na k'a fɔ AEEM mɔgɔw bɛ na ka na mɔgɔ wɛrɛw don aw ka mɔgɔ ninnu kan chambre mɔgɔ bɛ dépasser fo k'a dama tɛmɛ yala aw bɛ k'o ko jate jateminɛ wa an bɛ k'o jateminɛ o bɛɛ baara in gɛlɛya dɔw ye o bɛɛ ye baara in gɛlɛya dɔw ye an ye fɛn caman ye baara in kɔnɔ mais don o don an mana min ye an b'a essayer k'o dilan n'o de fɔ n'an ye mɔgɔw sigi kuma dɔ la a bɛ taa kɛ Senu ka mɔgɔw sigilen AEEM olu bɛ labɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ don olu nɔ la Ou bien ni mɔgɔ tan de kan ka sigi yan so kelen kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ na don olu fɛ tugun ka fara kan ka sɔrɔ nin bɛɛ laɲini ye mun ye an y'o de fɔ AEEM don o mɔgɔ wɛrɛ don o an ka baara de y'an ka baara ye anw de b'an ka baara kɛ a ma nɔgɔn mun na parce que ne bɔra k'a fɔ aw ye n ko Senu bɛ baara kɛ sisan a tɛ tɛmɛ san mugan ɲɔgɔn kan depuis 2000 ɲɔgɔnw AEEM ninnu bɛ yen kabini 90 Parce que wagati nana kɛ f'an k'o ɲɛfɔ waati kɛra tuma min na Senu tɛ yen foyi tɛ yen AEEM de tun bɛ sen bɛ nin fɛn ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ Senu nalen sigi tuma min na sisan a nana ɲini k'a minɛ olu la a k'a di Senu ma parce que Senu ka baara don AEEM ka baara tɛ soko fɛn AEEM ka baara tɛ parking ko AEEM nana mais est-ce que Senu ye parking ko b'aw ka bolo kan Parking ko bɛɛ t'an ka bolo kan fɔlɔ mais an ka ɲɛmɔgɔw y'a laɲini a bɛɛ ka k'an ka bolo kan parce que anw de ka baara don o parking ko n'o fɛn bɛɛ filɛ a nana kɛ wariko ni fɛn ka sɔrɔ a ma dabɔ wariko kama a dabɔra mun kama ni mɔgɔw nana kalan na u bɛ n'u ka moto jɔ yɔrɔ la moto ka se ka lakana yann'u ka tila ka kalan na ça veut dire ni CENOU y'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ fu ye ni CENOU y'a sɔrɔ a bɛ se ka ka a kɔni bɛ nɔgɔya ka tɛmɛ cent kan ka tɛmɛ mugan kan ka tɛmɛ o kan mais n ye min fɔ parking bɛ kɛ ekɔlidenw ye Ni jamana tɛ se k'a bɛɛ ta ni min ɲinina ekɔlidenw fɛ o kɛra mugan mugan o kɛra tan tan wa o kɛra duuru duuru o kɛra dɔrɔmɛ dɔrɔn n'u y'o di o fana de bɛ tila ka don parking ninnu na tugun k'a labɛn walasa k'a tɔ ɲɛ ka d'u ma n'o tɛ jamana ka hakilina tɛ parking ko la wariko yɛrɛ ayiwa directeur an y'a ye covid kun juguyara wagati dɔ la aw kun ye internat ninnu bɛɛ ekɔlidenw k'u ka internat ninnu bila n b'a fɛ k'a dɔn an bɛ waati min na bi internat in a dayɛlɛlen don ekɔlidenw ye sisan wa ou bien toujours a fermelen don ekɔlidenw la ayiwa an y'a dayɛlɛni daminɛ parce que mun na covid kuma an y'a fɔ ko k'a datugu parce que a bɔra k'a fɔ an ka internatw a tun tɛ normew respecter i b'a sɔrɔ mɔgɔw sugusugulen b'a kɔnɔ dɔɔnin bana in dun a fɔra anw y'a yɛlɛma ka di n'a ye kelen minɛ n'i ka surun dɔ la a bɛ yɛlɛma fɔra ko mesure barrière o kɔrɔ an ka mabɔ ɲɔgɔn na donc ni moyen wɛrɛ tun t'an bolo ka ekɔlidenw kisi an kun k'o ye u tonnen bɛ ɲɔgɔn kan an y'a datugu kɔmi kalan fana jɔra bɛɛ ka taa i parentw fɛ yen yann'u ka segin yanni dɔ ka bɔ bana la Sisan yanni u taara yanni u ka na an y'a ɲini jamana fɛ ka moyen dɔw fana ɲini walasa ka baara dɔw kɛ so ninnu na walasa k'a fɔ ma ko rénovation ka so ninnu labɛn i n'a fɔ jumɛn yɔrɔ jumɛn ta Badalabugu kulu sanfɛ ani Point G kulu sanfɛ o ni hali Katibugu an ye dɔɔnin dɔɔnin kɛ o bɛ dépend wari min dira an ma an y'o baaraw kɛ sisan o baaraw bon wari sɔrɔ kuma ni baara daminɛ kuma ani kalan da ni kalan dayɛlɛ kuma donna ɲɔgɔn na dɔɔnin mais minnu b'a baara la an y'a ɲini u fɛ ka ko bɛɛ k'a ka teliya walasa ekɔlidenw bɛ se ka don donc an bɛ k'a kɛ yɔrɔ min mana ban an b'o dayɛlɛn o mɔgɔw ka don bi bi in na n'i taara san Point G école de médecine na olu baara fan dɔw banna o y'a to Ekɔlidenw na donna dɔɔnin dɔɔnin u donna an bɛka ka baara tɔ continuer mais directeur ekɔlidenw ka donni na choix la mɔgɔ minnu bɛ taa u y'a fɔ sa question posée faantandenw caman bɛ yen na olu ko ko olu tɛ k'a sɔrɔ minnu bolo selen don u kɔfɛ ou bien faamaw bɛ minnu ɲɛ k'olu de bɛ internat sɔrɔ directeur e bɛ se k'o kuma jaabi cogo di ne b'o kuma jaabi dɔrɔn ko tɛ tiɲɛ Ne b'o fɔ n'o daluya bɛ mɔgɔ min bolo ne b'a fɔ o ka na n'o daluya ye o de y'a to n y'a fɔ n ko ekɔlidenw ni kunko b'i la s'an ma n ye kuma kelen fɔ internat ninnu a tɛ bɛɛ bɔ a tɛ bɛɛ bɔ lit joli yɛrɛ de b'a bolo total lit jeli n'i ye katibugu lajɛ sisan IPR de katibugu bi bi in na Ba kelen ani kɛmɛ duuru ani dɔɔnin o bɛ yen mais n'i ye yen lajɛ ekɔliden min bɛ yen a ka ca peut-être ni ba saba ye donc i m'a jate ye bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ wa n b'a fɔ fana o tɛ mali dɔrɔn ye hali diɲɛ dugu la bɛɛ tɛ se ka internat sɔrɔ parce que a tɛ bɛɛ bɔ mais baara ye min ye an ka laɲini ye min ye mɔgɔ caman de k'a sɔrɔ n'i ye badalabugu kulu sanfɛla lajɛ o fana o nombre kelen à peu près Ba kelen ani kɛmɛ duuru ani mugan ani bi naani o ɲɔgɔnnaw bon kabala o ye ba naani ani bi seegin mɔgɔw commencera ka jigin yen wa mɔgɔw commencera ka jigin yen mais jiko ni kuranko tun kuma ka ca waati dɔ la a kuma tun ka ca caman b'a la mais halisa an b'a kan parce que baara dɔw bɛ ka kɛ hali kabala sanfɛ n'a to parce que kabala n'i y'a lajɛ kabala ye yɔrɔ naani de ye ekɔlidenw bɛ se ka don yɔrɔ min kɔnɔ a yɔrɔ kelen o kelen lit ba kelen ani mugan o b'a yɔrɔ kelen kelen kɔnɔ mais yɔrɔ ninnu fɛn dɔw kan ka k'u la walasa u ka dafa an bɛ k'o baara kɛ dɔɔnin dɔɔnin donc bi bi in na an bɛ ka baara kɛ ni yɔrɔ fila de ye yɔrɔ fila tɔ in an bɛ ka o fana labɛn dɔɔnin dɔɔnin i ye ɲɛfɔli minnu kɛ nin cogo na an ko yala ni chambre minnu filɛ nin est-ce que a sow bɛ sara wa ani ni maa minnu ma se k'a sara est-ce que u bɛ gɛn ka bɔ walima a bɛ kɛ cogo di a sow bɛ sara n y'a fɔ a sɔngɔ ye tuma dɔ la kɛmɛ fila dɔw sɔngɔ ye kɛmɛ saba Ɛɛ kabala o ye kɛmɛ wɔɔrɔ ye kalo la donc a bɛ sara ekɔlidenw n'u bɛ don u ye papiye dɔ de signer u ni CENOU cɛ walasa u bɛ don so kɔnɔ k'a to cogo min na u bɔtɔ fana an b'a lajɛ bon n'u bɛ don u bɛ caution dɔ fana bila walasa ni tiɲɛni min kɛr'a la u bɛ se ka segin mais n'i nan'a jateminɛ musaka min bɛ ɲini u fɛ a la a man ca Man ca a bɛ ɲini aw fɛ a man ca wa walima ekɔlidenw yɛrɛ bɛ fɛ a fana man ca ayiwa n'anw fɛ a man ca parce que n'i ye mali ta k'an kɛrɛfɛ dugu ta mali ka sɔngɔ ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye mali ka sɔngɔ ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye an yɛrɛ n'an kɛrɛfɛ dugu mɔgɔw CENOU bɛ dugu minnu na n'an n'u ye baara kɛ u yɛrɛ bɛ kabakoya k'an bɛ se ka nin di cogo di nin sɔngɔ in na
Voilà ok walasa an ka bɔ nin siyɔrɔko in na an y'a ye i ye Point G fɔ i ye kabala fɔ i ye katibugu fɔ ni n ma fili fana kalansoba bɛ segu est-ce que internat bɛ yen nɔ walima a tɛ ani aw yɛrɛ ka labɛnw ye jumɛnw ye kalanko la walasa an ka bɔ siyɔrɔko in na ayiwa segu an bɛ se k'a fɔ haminanba dɔ b'an na segu n'o sera ka ɲɛnabɔ segu o bɛ ɲɛ o ye internat ko ye segu sinon fɛn tɛ yen fɔlɔ fɛn tɛ yen fɔlɔ mais anw ye fɛn dɔ bila yen walasa ka ekɔlidenw lafiya cogo di parce que an ye so dɔw ta location na ka ekɔlidenw don o kɔnɔ mais aw yɛrɛ b'a dɔn so min jɔra ekɔliden siyɔrɔ kama ani min jɔra fɛn wɛrɛ kama o tɛ kelen ye donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an bɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ n'o sow ye o de y'a to an ka laɲini belebele dɔ y'o ye résidencew ka se ka jɔ Segu walasa yen ekɔlidenw fana ka se ka don ekɔliden résidence kɔnɔ. Baasi tɛ ok directeur o bɛ kɛ sababu ye an bɛ don an ka baro sen sabanan kɔnɔ n'an y'an da se kalan ma bɛ se k'a fɔ siyɔrɔ ko la a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ siyɔrɔ ko ninnu fana kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi dɔw yɛrɛ fɛ nafa a laɲini bɛ ɲini ka bɔ a cogo kɔnɔna na sabu lakanabaliya bɛ yen a kɛlen don k'o ye bi bi in na laɲiniw ye minnu ye olu tɛ k'a kɔnɔ o lakanabaliya ninnu yala CENOU ka kɛta ye jumɛn ye jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a ko la aw sɔnni b'a na k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ aw ka campus ninnu na kɔni
lakanabaliya bɛ yen o ye fɛn min ye a ma daminɛ bi mais an bɛ don min na i ko bi baara caman kɛra wa hali sisan baara caman bɛ ka kɛ walasa k'o lakanabaliya in ban CENOU kelen tɛ se CENOU kelen ka baara tɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ekɔli ko kɔnɔna la bi anw ni ekɔlibaw kuntigiw n'o ye recteur ye n'o ye directeurbaw ye an bɛɛ kɛlen bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma bi walasa ka ko in ban Sidibe ɲininkakali in ka nɔgɔ n'i ko lakanabaliya bɛ yen a yɔrɔ ninnu na jɔn de bɛ ka lakanabaliya kɛ ekɔlidenw de don ekɔlidenw bɛɛ tɛ Ekɔliden minnu fana n'a bɛ fɔ k'u bɛ AEEM kɔnɔ olu de don kuma bɛɛ parce que n'a ko kɛra olu de bɛ y'a la parce que n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ marifa mana ci a bɛ ci ekɔliden dɔw de la mais ekɔliden dɔw de fana bɛ marifa ci o de y'a to anw nan'a lajɛ sisan an ka ministère yɛrɛ kɔnɔna la hakilinaw bɛ ka ta walasa ka fu siri nin ko la anw ale ni forces de sécurité an bɛɛ kɛlen bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan walasa ka fu siri nin ko la
bon n'i y'a jateminɛ directeur yɛrɛ ka kuma jateminɛ a bɛ n'a fɔ AEEM de kɛlen don gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ ye CENOU ka baara sira sɔrɔli la yalima aw ka sigi ni sisan cɛ aw bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ walasa o ko in bɛ se ka fura bɛ se ka sɔrɔ a la ayiwa n y'o de fɔ baara kɛra cogo o cogo mɔgɔ minnu n t'a dɔn n bɛna fɔ mɔgɔ minnu b'a kɛbagaw Ni baara ta cogo o cogo gɛlɛya tɛ b'a kɔnɔ ɛɛ n'i ko AEEM u sen bɛ gɛlɛya caman na u yɛrɛ b'o dɔn mɔgɔ dɔw b'a la olu ka laɲini t'a ye mais mɔgɔ caman de b'a la olu ka laɲini don fo fana ka fɔ o ka dɔn an ka baara taabolo la mɔgɔ minnu b'a la n'olu ka taabolo ma u bɛ gɛlɛya caman s'an ma aw ye insécurité ko fɔ sisan an taara siyɔrɔw fouiller an ye maramafɛn caman de sɔrɔ yen o maramafɛn siyɔrɔ jumɛnw balabugu kulu sanfɛ an ni polisiw taara an ye chambre lajɛ tuma dɔ la chambre minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu dilen don AEEM mɔgɔw ma an ye maramafɛn caman de bɔ a kɔnɔ CENOU de b'o di wa ou bien olu b'u yɛrɛ ta de est-ce que chambre kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ AEEM tɔgɔ la chambre kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ AEEM tɔgɔ la Parce que n y'o de fɔ a ye ko yanni CENOU yɛrɛ ka sigi fɔlɔ yɔrɔ ninnu tun bɛ AEEM ka mara la CENOU nalen sigi sisan a fɔra ko k'a segin CENOU ma parce que CENOU ka baara don o seginni hukumu kɔnɔna la papiye min kɛra CENOU ni AEEM cɛ a fɔra ko ka place dɔ di AEEM mɔgɔw ma olu bɛ si o kɔnɔ o yɔrɔ ninnu kɔnɔ an ka sɛgɛsɛgɛli selen ninnu ma an bɔra ni maramafɛn caman ye an bɔra ni fɛn wɛrɛw caman ye minnu man k'u yɛrɛ sɔrɔ yen o de y'a to an ko sisan baara kan ka kɛ cogo dɔ la walasa Ekɔliden minnu bɛ yen AEEM ko tɛ fɛn ko tɛ ekɔliden ye ekɔliden de ye ekɔliden fɛn fɛn bɛ yen i ka se ka lakana donc anw ni forces de sécurité tɛgɛ bɛ ka di ɲɔgɔn ma walasa mɔgɔ mɔgɔ n'i sɔrɔla fɛn na i ni ɲangini min ka kan o bɛ da i kan hali sisan ko laban minnu kɛra minɛliw bɛ sen na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na et cetera ok
directeur mɔgɔw maliyɛnw dabali bɛ ban mun na chaque fois kulu sanfɛla na surtout ɛɛ mɔgɔ marifa bɛ ci ekɔlidenw la u bɛ marifa ci ɲɔgɔn na soit bɛ bese kɛ ka ɲɔgɔn tigɛ ɛɛ aw dun gestion b'aw bolo nin wagati in na ɛɛ wagati bɛɛ don dɔ kɛra laban in na a dun c'est sûr que a bɛ sɔn ka kɛ encore aw yɛrɛ bolo solution yɛrɛ ye mun ye pour que ka nin ko in dabila kulu sanfɛla in na Ɔ Dunbiya i y'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye mais an bɛ dugawu kɛ ninnu ka k'a siɲɛ laban ye n y'o de f'i ye n'i ye kulu sanfɛla dama lajɛ CENOU bɛ yen recteurw bɛ yen directeur wɛrɛw bɛ yen parce que nin ko in tɛ ɲɛ fo bɛɛ bolo de ka di ɲɔgɔn ma wa bi bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o an bɛ ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ an ni forces de sécurité an bɛ ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ fɛɛrɛ bakurubaw ye mun ye ka janto ka jantoli kɛ a bɛ fɔ ko prévention An bɛ yɔrɔ min na i ko sisan an bɛ renseignements de ɲini a sisan kulu sanfɛ walasa minnu bɛ labɛnni juguw la yanni u ka se k'u ka fɛnw waleya k'u kunbɛn ni o ma se ka kunbɛn fana a bɛ waleya tuma min na an ni forces de sécurité ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bolo bɛ k'a la an ka se k'u bɛɛ minɛ n'i minɛra i ni min ka kan o bɛ k'i la i ni min ka kan parce que i bɛ bila sariya ka bolo kan ni o dɔrɔn fana tɛ i ka kalanko fana an bɛ fu sira la parce que n'i y'a ye e bɛ taa ni marifa ye kulu sanfɛ e bɛ taa ni bese e ma na kalan kama anw bɛ mɔgɔw fɛ kulu sanfɛ minnu bɛ fɛ ka kalan kɛ
mais directeur olu tɛ ekɔlidenw yɛrɛ ye u bɛ AEEM mɔgɔw fɛ o bɛ se ka kɛ cogo di u tɛ ekɔliden mais u bɛ u logelen don internat ninnu na yen wa ni mankan ninnu kɛra i b'a sɔrɔ bese ni fɛn b'u bolo ekɔlidenw yɛrɛ o tɛ n y'o de fɔ anw Senu ka côté la anw tɛ mɔgɔ don an ka so kɔnɔ Min tɛ ekɔliden ye an t'o kɛ mais n bɔra k'a fɔ aw ye sisan n ko bɛnkan min tun bɛ yen n tɛna a fɔ Senu yɛrɛ dɛ jamana yɛrɛ ni AEEM cɛ walasa ka to ka comité AEEM ninnu ka so d'u ma o ye bɛnkan ye min ko ka kan ka lajɛ ne ɲɛna sisan hakilina dɔw o bɛ sen na halisa o bɛ senna hakilinaw bɛ ka taa jamana kɔnɔ sisan min bɛna kɛ AEEM ko yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ n'a bɛ kalanko bisibasa Fo ka sɔrɔ u la ouais mais directeur o n'a ta bɛɛ est-ce que AEEM fana jɔda tɛ u la parce que jɛkulu don a ka ye n'u ka sariyaw y'a jira k'a fɔ k'a ka kan ka ekɔlidenw ka hakɛw fana ɲini ka o kɔkɔrɔma don est-ce que ni dan karila o fana na nin cogo in na a tɛna kɛ administration fana mana fɛn o fɛn kɛ a ɲuman fara a juguman kan maa tɛ sɔrɔ min bɛ kuma wa ayiwa dan tɛna kari AEEM na ni n ko AEEM tɔgɔ in yɛrɛ de y'a to n tɛ fɛ k'a tɔgɔ don a la tan k'a fɔ ko ekɔlidenw ka jɛkulu sɔrɔ Ko o jɛkulu ka se k'u ka hakɛw ɲini k'u ka hakɛw lafasa gɛlɛya minnu b'o la k'o fɔ o ye ko ɲuman de mɔgɔ si tɛ mali kɔnɔ min b'a fɔ k'i t'o fɛ mais n'a taara a fɔ ko jɛkulu yɛrɛ bɛ ka kɛ sisan o de bɛ ka kɔlɔlɔ se ekɔlidenw ma i y'a dɔn o fana kan ka lajɛ dɛ parce que fɛn in bɛɛ kun ye ekɔliden ko de mais n'i y'a jateminɛ ni ko bɛ sen na a ka ca a mɛnna ni est-ce que minnu bɛ minɛ a la ka kɔrɔ Fɛn tɛ ka k'u la o de tɛ ka ko mɛn sen na wa o b'a la ko caman b'a la kulubali o de y'a to n y'a fɔ sisan min bɛ anw yɛrɛ nisɔndiya Senu min b'an nisɔndiya ko in bɛ cogo min na sisan a bɛ ko jamana bɛɛ nana faamu an kɔni ka jate la bɛɛ bɛ ka bɔ a kalama o misaliya ye min aw filɛ k'an wele an ka kuma fɔ fɔlɔ nin tun tɛ kɛ o n'a kuma fɔra ni jamanaden bɛɛ bolo dira ɲɔgɔn ma ne ɲɛna nin bɛɛ bɛ ban n'i y'a mɛn i minɛla i bilara o kɔrɔ dɔ de bɛ k'i kɔkɔrɔma don ni mɔgɔ tɛ k'i kɔkɔrɔma don a la A yɔrɔ bɛ ban dɛ ok directeur mais hali ni peut-être ni n b'a fɔ n'o ɲininkali misaliya la ni AEEM a maa dɔw jateminɛ maa bɛ se k'a fɔ dɔw bɛ mɛn yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ a bɛ ɲini ka kɛ fonction yɛrɛ ye dɔw bɛ yen o jɛlen don maa caman y'o seere ye bi mais est-ce que o défaut bɛ AEEM yɛrɛ la walima kalandenw na tuguni est-ce que quelque part o tɛ i n'a fɔ maa ɲɛmɔgɔw n'o ye kalanko ɲɛnabɔbagaw ye minnu bɛ papiyew di aw ma olu kunkanko la bi
Ayiwa min don an ka jate ye an bɛ k'a fɔ AEEM jɛkulu de don a bɛ fɔ a ma ko association sɛbɛnw de bɛ yen sɛbɛn minnu y'u sigi est-ce que o sɛbɛnw est-ce que o sariyaw bɛ ka labato ou bien fiɲɛ b'o sɛbɛnw yɛrɛ la ne ɲɛ na jamana ka miiri na se nin bɛɛ ma n'a ma ɲɛ jɛkulu bɛ sigi ko ekɔlidenw tɔgɔ la jɛkulu ka sigi walasa min bɛ se ka ekɔlidenw dɛmɛ min bɛ ekɔlidenw dɛmɛ o bɛ fɛn sɔrɔ jɛkulu sigicogo fɛ o ni a sigira ni gafe minnu ye olu bɛɛ ka lajɛ siɲɛ wɛrɛ walasa mali ka bɔ nin fɛn in na parce que ni ne ma fili n'i y'an kɛrɛfɛ dugu fɛn fɛn lajɛ fagali minnu bɛ kɛ an ka ekɔlidenw ni fɛnw fɛ ne bɛ mɛn ne t'a mɛn yɔrɔ si voilà
yakuba janjo masa ye question dɔ poser directeur n b'a dɔn i tɛmɛna kuma in kɛrɛfɛ ekɔliden caman bɛ yen nɔ u b'a dabɔ a kama yɛrɛ o tɛ sɔn ka passer a dɔw b'a fɔ k'a kɛra olu yɛrɛ ka baara yɛrɛ ye AEEM ko in kosɔn est-ce que quelque part kalansoba minnu bɛ yen kalankaramɔgɔw yɛrɛ tɛ direction ba minnu b'u ka ekɔli ninnu na est-ce que olu nɔ tɛ ko la ayiwa an tɛ se k'a fɔ k'u nɔ bɛ ko la directement parce que ekɔli ninnu fana filɛ sariya de b'a la hali minnu filɛ sariya de b'a la n'i y'a mɛn i b'i ban ka bɔ ekɔli la i bɛ to yen a bɛ sɔrɔ i b'i yɛrɛ la to yen ni daluya dɔw ye ne ɲɛna o de y'a to n y'a fɔ sariya minnu bɛ baarakɛyɔrɔw la n'o sariyaw labatora Nin caman bɛ ban nin caman bɛ ban o de y'a to an bɛɛ kan k'an yɛrɛ lajɛ ne m'a fɔ n ko fiɲɛ dɔ tɛ sɔrɔ senu kɔnɔ n m'a fɔ fiɲɛ dɔ tɛ sɔrɔ ekɔlisobaw kɔnɔ n m'a fɔ fiɲɛ dɔ an bɛɛ de b'an yɛrɛ lajɛ mun de b'a to ekɔliden bɛ mɛn ekɔli la k'a tɛ bɔ misaliya la cursus
lajɛ N'a y'a sɔrɔ mali sɛbɛn furaw bɛ wo dɔw don la k'olu wo girin walasa n'i nana i ka kalan kama ni san saba kalan don i b'o kɛ ni san saba kɔfɛ ni fitinin min bɛ se ka di mais san saba kɔnɔ i b'a sɔrɔ peut-être sariya b'i bolo ka san wɔɔrɔ kɛ misaliya la minnu bɛ première deuxième année troisième année o fana bɛɛ redoubler o de fana bɛɛ kan ka dabila parce que kalan ye kalan ye kalan i nana dɔnniya ɲini na i bɛ dɔnniya ɲini mais san kelen na n'i ma se ka passer yɔrɔ i gɛn man di Sariya la maintenant sariya sidibe sariya bɛ yen mɔgɔ n'i taara ekɔli fɛn fɛn ta comme ne tɛ ekɔli karamɔgɔ ye n'i ye ekɔli fɛn fɛn ta sariyaw b'a la n'i redoublera ɲinan a bɛ se i bɛ se ka segin a kan i bɛ segin a kan daluya min na o bɛ yen n'o daluya ma dafa fana i ka kan ka gɛn n'i ka kan ka gɛn i bɛ gɛn n'i gɛnna fana i man ka ye ekɔli la yen tuguni ɲininkali dɔ bɛ ne bolo o tɛ nin si cadre kɔnɔna na o ye an b'a jateminɛ senu kari mɔgɔw ka déplacement ninnu dɔw la an b'a ye senu kariw bɛ utiliser a la a dɔw tɛ école denw ka ɛɛ mouvement ye yalima o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na monsieur le directeur ɛɛ n'i ye a jateminɛ senu n y'a fɔ an bɛ école denw ta ka b'u siyɔrɔw la ka taa classe kɔnɔ tuma dɔw la école denw yɛrɛ u bɛ taa a fɔ min ma ko sortie pédagogique n'o fana organiséra senu bɛ kari di a bɛ se ka kɛ baara dɔw bɛ kɛ jamana kɔnɔ ekɔliden baara tɛ directement mais a ni ekɔliden baaraw bɛ taa ɲɔgɔn na seko ni dɔnko siraw fɛ n'olu mɔgɔw fana nana senu ma kariw bɛ se ka bila walasa ka se k' o baaraw kɛ mais o la senu bɛ musaka dɔ minɛ o la dɛ senu bɛ A bɛ dépend mɔgɔ sugu minnu don a bɛ dépend mɔgɔ sugu mais fɛn ye critère yɛrɛ ye min ye fɔlɔ ni senu kari bɛ taa fɛn dɔ la a ka kɛ fɛn dɔ ye min ni ekɔlidenya min ni denmisɛnninya bɛ taa fɛn fɛn bɛ denmisɛnninya bɔ ɲɔgɔn na fɛn fɛn bɛ ekɔlidenya lafasa a bɛ se ka don olu la n b'a fɛ ka fɛn dɔ fara a kan hali a bɛ se ka senu kariw hali dugu wɛrɛw la parce que an ka yan ekɔlidenw ni dugu wɛrɛ ekɔlidenw bɛ fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana wɛrɛ la jamana wɛrɛ min ni mali tɛ kelen Kariw bɛ t'o fana na directeur mun ye kariko ninnu ye toujours parce que mɔgɔ caman ma faamuyali sɔrɔ a la k'a masɔrɔ wagati dɔ kɛra kariko ninnu kuma cayara kosɛbɛ ko caman kun tiɲɛna ko fo ekɔlidenw yɛrɛ tun tɛ kari sɔrɔ mun de tun donna kariko ninnu na directeur kari ye bolifɛnw de ye mɔbiliw de don minnu caman bɛ senu bolo u caman si ka kɔrɔ kosɛbɛ o de y'a to an ka hakilina dɔw yɛrɛ ye sisan ka kari ninnu kurakuraya dɔɔnin dɔɔnin n'a y'a kɔlɔsi an fɛ san tɛmɛnen ninnu na san o san an b'a essayer ka dɔɔnin san parce que wari min fana b'an bolo u tɛ se ka kari caman san donc kari ninnu caman kɔrɔla mais o n'a ta o ta senu b'a débrouiller cogo bɛɛ kuma bɛɛ Walasa ekɔlidenw ka tali o ka se ka basigi
directeur walasa ka bɔ baro kɔnɔna na bi n'a fɔra ko senu ka projet baw baa bɛ se k'a fɔ aw ka perspectives aw ka laɲini baw ŋaniya jumɛn b'aw de kɔnɔ bi minnu n' olu bɛ yen k'a fɔ aw bɛ aw ye ŋaniya ta o ko la aw jigi b'a la minnu bɛna kɛ sababu ye ka lafiya la nati kalandenw ka kalanko la
Ayiwa an ka laɲini baw o ye aw yɛrɛ a yera kungo kɔnɔ o tun ye bourse saracogo ko ye parce que gɛlɛyaw tun b'o la fɔlɔ dɔw b'a fɔ n y'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ n m'a sɔrɔ dɔw b'a faamu an ka baara fanba tun ɲɛsinnen b'o ko ma walasa k'o ko nɔgɔya kosɛbɛ n y'a ye dɔɔnin kɛra o la halisa an b'o ko kan laɲini belebele filanan ye min ye o ye siyɔrɔ ko in ye an bɔra ka segu fɔ sisan siyɔrɔ tɛ ekɔlidenw bolo segu n'a ma bɔ an ye so minnu ye Donc an ka laɲini belebele dɔ ye min ye ka siyɔrɔ dɔ sɔrɔ segu min bɛ se ka segu ekɔlidenw bɛɛ ta o ye laɲini dɔ ye laɲini fana ye min ye toujours ka an ka siyɔrɔ ninnu fana na sariya minnu kan ka bato ekɔlidenw fɛ a bɛ di minnu ma u ka se k'o bato an b'o baara fana kan kosɛbɛ o de y'a to an ye bolofaraw fana sigi sisan ekɔlibaw kɛrɛfɛ walasa ka siyɔrɔ ninnu kɔlɔsi kosɛbɛ an bɛ baara dɔ fana na i n'a fɔ kabala min filɛ yɔrɔ belebele don an bɛ jamana fo hakilina na kosɛbɛ mais kabala fɛnmisɛnninw b'a jɛ halisa an b'olu baaraw la walasa siyɔrɔ ninnu u ka se ka dafa an ka se ka siyɔrɔ naani ninnu an ka se k'a bɛɛ labaara donc o ni an ka laɲini dɔ fana ye min ye a da sera a ma mɔbili kɔrɔ minnu b'an bolo ka se k'u dɔw lakurakuraya walasa mɔbili kɔrɔ dépense ka bon a kɔlɔlɔ ka bon Donc olu ye laɲini kelen kelenw ye an bɛ ka a essayer ka baara kɛ min fɛ ok mais minnu bɛ yen ne ka baarakɛyɔrɔ la i n'a fɔ bi ni u yɛrɛla peut-être gɛlɛya walima ko dɔw kɛli la sariya sɔsɔ la senu yɛrɛ baarakɛlaw dɔw la est-ce que ɲangini labɛn bɛ olu kama i n'a fɔ peut-être ekɔliden ko don jama ko don a bɛ se ka kɛ dɔw b'a laɲini u ka se ka siyɔrɔ sɔrɔ u bɛ se ka don hakilina ta ka surafɛn ɲini k'o di u n'a ɲɔgɔnnaw est-ce que aw kɛlen don ka précaution ta min bɛ dansigi olu la i n'a fɔ aw yɛrɛ ka personnel fɛ sidibe o talen don parce que n y'a fɔ cogo min na n'i ye senu sigicogo lajɛ senu baara o baara kuntigi b'a la o fana dukɔrɔ kuntigiw bɛ yen an ka lajɛli dɔ y'o ye an yɛrɛ min filɛ an y'o de fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a dɔn ko baara dɔ kɛra senu na o kɛra o ye o kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye n'i ye kun sɔrɔ o daluya kɛl'i bolo se senu kɔnɔ se ne yɛrɛ ma Donc k'a f'i ye senu kɔnɔna baarakɛlaw se b'u kan n y'o f'i ye kuma daminɛ la an bɛ yen ekɔlidenw de kama an ka laɲini ye k'u lafiya an ka laɲini tɛ senu tɔɔrɔ ka se ekɔliden ma donc ni fiɲɛ fɛn fɛn sera senu baara la ko o bɔra senu mɔgɔ la a ye s'an ma a k'a fɔ an ɲɛna ni min bɔra o la o yɛrɛ b'o ye kumakuncɛ kuma colonel major usman danbele ayiwa kumakuncɛ k'aw fo a diyara an ye k'aw fo k'aw barika da a ka hakilina na a diyara an ye a y'an weele walasa an ka se ka na mɔgɔw lafaamu fɛn dɔw la o diyara an ye Ka foli bila an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ma senu baarakɛlaw ka foli bila an ka ministère mɔgɔw ma an ka minisiri ka foli bila ekɔlidenw yɛrɛ bɛɛ fana ma k'a fɔ ekɔlidenw ye k'a fɔ ekɔliden karamɔgɔw ye k'a fɔ ekɔliden parents ye an bɛ yan olu de kama an ka baara adamaden baara don ni fiɲɛ sɔrɔla minnu na an bɛ yafa deli o la mais an bɛ yan bɛɛ kama ni mɔgɔ min mago kɛra an na i bɛ se ni ala sɔnna an b'an jɔyɔrɔ fa ni ala sɔnna k'i fo yusufu ka foli d'i ma yakuba ka foli fana d'i ma maliden ka ca kosɛbɛ sanko minnu n'olu bɛ ka waatiw ta ka jɛmukan in lajɛ n'o ye foroba baro ye an b'aw hakili jigin k'a fɔ an ka bi maa welelen tun ye colonel major usman danbele ale i k'a dɔn cakɛdaba min filɛ nin ye an ka jamana sanfɛ kalandenw kunkan ko kibaruya ɲɛnabɔli i k'a dɔn o ko ɲɛnabɔ o maa ɲɛmaa ye a ye an b'a fo kosɛbɛ min n'u bɛ k'a fɔ n'i k'a dɔn faamu caman sɔrɔla fɔlenw kɔnɔna na laɲiniw fana la kunbaba da donna ninnu bɛɛ lajɛlen la an b'i k'a dɔn k'a fɔ jɛmukan in lajɛbaaba dɔw fo i k'a dɔn klinik nur adama dunbiya madamu dunbiya fatumata ani u ka musokɔrɔba fo y'a fo senu ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kitakaw madamu yakuni jɛmukan tɛ tɛmɛ a fana kan an b'a fo k'a fɔ n'ala ma basi kɛ don na nataw la an bɛ k'a dɔn maa wɛrɛ bisimila jɛmukan kan n'o ye forobabaro ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ cakɛdaba minnu b'an ka jamana kunkanko la an k'a ɲini k'u dɔn ani i k'a dɔn an ka kɛ sababu ye walasa jamana an bɛ se k'a dɛmɛ a ka se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ala ka su hɛrɛ